constitution imatanthauzidwa with influence of political loyalty anthu opanga lamulo like judges amayikidwa m'mipando ndi anthu andale makhoti amayendetsedwa komanso kuchitidwa fandi ndi boma of course majaji amayenera kukhala independent komabe zimene tikuona masiku ano makhoti ali m'manja mwa chakwera posachedwa jaji wa mcp madalitso chimwaza anagamula kuti bushiri atumizidwe ku south africa unfair judgment of the century akuluakulu pompo'wo anaba mabiliyoni a fetereza ndi kuthawira ku south africa prince kapondamgaga anaba mabiliyoni a boma former inspector general george kainja 30 million nduna ya chakwera kezzie msukwa 20 million plus benzi kuchokera kwa sattar cousin wa chakwera anagula fetereza ku butchery makhoti akanakhala chilungamo anthu onsewa akanamangidwa few weeks ago vitumbiko mumba anali ndi msonkhano ku mzimba anafunsa kunena kuti chimwendo banda wamanga hotelo yodula kwambiri ku salima ndalama wazitenga kuti mu zaka 4 munthu ameneyu amagwira ntchito ngati kalaliki ku world vision ine sindinagwirepo ntchito kuboma kaya kulikonseko ntchito imene ndimagwira ine ndimagwira ntchito ku chipiku
anali mnyamata wa young democrat ku udf kuchokapo amalalikira m'mabasi ngati mbusa lero from nowhere ndi bilioneya ndalama wazitenga kuti prophet bushiri ali ndi makampani migodi komanso ma investment osiyanasiyana mcp kuyambira kale imadana ndi anthu olemera that is why akulumikiza ndi south africa pofuna kuthana ndi bushiri jaji madalitso chimwaza amapezeka m'mamiting'i achipani amakonda kuweruza milandu ya opposition makesi a norman chisale gangata ndi ena onse amene amachititsa mantha amapita kwa chimwaza tinene zoona pano kunena kuti Chief Justice Mzikamanda is politically motivated. Nthawi zambiri amapita ku State House kukacheza ndi chakwera akupezeka kuma meeting a MCP one of the useless chief justice in Malawi inu Andrew Nyirenda ndi ma chief justice ena am'mbuyo samapezeka m'ma meeting a chipani Mzikamanda ameneyu akupezeka ku state house kupanga mamiting a chisisi ndi mcp akuti akadzabera chisankho iyeyu adzawathandize kuwina mlandu usamale kwambiri kamdala iwe chifukwa ukachita masewera ubweretsa nkhondo mdziko muno inuyo taonani budget ya chaka chino ofesi yake yapatsidwa 32 billion supreme court 1.2 billion high court and others 9.2 billion tikafufuza bwinobwino ndalama zimenezi zangokhala pa pepala majaji akapita ku field sakulandira alawansi akudya pachimirire kusowa mafuta komanso ena akugona mgalimoto kusowa ndalama yolipira loji akuluakulu lazarus chakwera anatinamiza fetereza 4000 nkanthu wakhala akunama za bridging foundation posachedwa amayimba nyimbo yokhuza dilo ya mafuta ku dubai akuti government to government contract and now wanamiza majaji kuti apatsidwa 9.2 billion ndetu kudabwa kuti parliament inalengeza bwinobwino majaji aku supreme court takupatsani 1.2 billion iwe chief justice 32 billion komanso high court and other court 9.2 billion chodabwisa anthu amenewa akapita ku field sakupatsidwa allowance akudya pachimirire kusowa mafuta mgalimoto komanso ena akusowa ndalama yolipira kuloji majaji ambiri akuvutika amene akusangalala ndi madalitso chimwaza komanso chief justice atumidwa ndi mcp kuti athane ndi opposition ine ndinali ndi makalata oti ndizitumikira ngati mbusa wa assemblies
norman chisale anagwira ntchito ndi muluzi bingu peter mutharika nzosachita kufunsa atapezeka ndi chuma chimwendo banda amalalikira mmabasi lero ndi bilioneya koma makhoti angokhala chete ndiye timanena kuti mukachoka mboma milandu imene mukugamula idzaunikidwa kawiri prophet bushiri anapezeka osalakwa apolisi ku south africa anamuchita kiliya pa nkhani ya laundering lero mukufuna kumutumiza south africa pa zifukwa za ndale prophet ameneyu anangoyankhula pa wailesi ya zodiak atafunsidwa kuti mukuona bwanji chuma cha dziko lino iye ananena kuti chuma sichili bwino chili pawesi basitu a mcp kupanga plani ndi kumutuma madalitso chimwaza kuti amugamule iyeyu apite south africa what is this mbuyomu pamene amakhala kumeneko mazulu anamuopseza kufuna kumupha tikukumbukira leader of south africa civic organization anauza wailesi ya sabiki bushiri sakumufuna achoke mdziko lawo lero mcp ikufuna kumutumiza komweko kuti akaphedwe pajatu anthu amenewa sistimu yawo ndi yakupha dick matenje albert muwalo saulos chilima ndikunena pano akulimbana ndi norman chisale komanso bushiri kodi angoni anakulakwirani chani inu mcp koma amene amafika ku mzuzu oyendetsa ndegeyo Sadathe kuti atere chifukwa chakuti simaoneka bwino kaamba ka nyengo m'mene inaliri ku Mzuzuko ndipo anawauza amene amayang'anira zotera ndi kuuluka kwa ndege kuti abwerere ku Lilongwe. Vitumbiko Mumba anasola 1.2 billion ku CR 20. Eisenhower Mkaka anaba 1 million dollars ku Dubai. Onsewa sakumangidwa chifukwa tikudziwa Chief Justice ndi majaji ena ali m'khwapa mwa Chakwera, Kamajekete, Titus Mvalo komanso Chimwendo. Amangowatuma kuti lero tikufuna mumuzunze Alfred Gangata. yeremiya chihana kamlepo kaluwa akhale ku ndende masiku 4 muwachite delay mabelo mzikamanda akamva zimenezi kuchokera kwa chimwendo kamajekete amangomvera ngati chitsiru akuluakulu kunena zoona amalawi ataya chikhulupiriro ndi ma judgment chief justice ameneyu akuteteza anyamata azikwanje akuteteza smartmatic in addition to that akuteteza boma la uchitsiru la dr lazarus chakwera 2020 makhoti anagamula kuti malawi electoral commission ikhale ndi audit lero 2025 khoti lomwelo likuteteza smartmatic ndi annabel john tembo amene akukaniza audit can you see what i saw mdziko muno mukabuka ziwawa

Thumba la feteleza 50 kg lija nkuligulitsa kwa aliyense pa mtengo wa 4000 nkanthu kodi pamenepa sipali bwino kodi mukundimva ine kumtengo uko eya namumva wina akuti "Eh, koma pamenepo koma mepo koma mepo ati ndiye kuti thumba la feteleza lija 4000 nkanthu pamenepo sipali bwino twani pali bwino wani